lero pa 27 january 2026 the dc yemwe amazitcha president woyamba wa anthu osauka ku malawi wabweranso ndi uthenga wina ndipo wang'alula mu vid- mu video imeneyi tiye timvere kuti akufotokoza zotani the dc mwana wovuta kwambiri amene amazitchera mwini wake
The DC President President wa anthu wosauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira okhawo amene ali pa mavuto amene akuphinjika mu dziko lawo amene akulephera ngakhale kugula paketi ya shuga mmene fuel wakweramo ndiye kuti china chilichonsenso chidakwera wafunsa andalewo kuti kodi simukuona amaona ikangati sakuona andale athu akuno amaona zinthu zabwino zabwino akakhala kunja kwa boma koma akakhala kuti ali mkatimo samaona china chilichonse kuti sichili bwino wayimbira mafoni ndi pamene samayankha ndi mmene lilili ziko ziko lomvesa chisoni kwambiri ziko la malawi pamene anthu amankapita kovota ankaona ngati zinthu mwina zichita bwino koma ayi ndithu zimakhala business as usual business as usual ndipo salarynso as usual palibe kuganiziridwa kwa mtundu wina kuti mwina kapena salary ikwereko kuti anthu amve kuzizira ayi ndithu ndi mmene kalili kaziko ka malawi lero nkhani yathu yayikulu tiwunikira mchitidwe wonyoza anthu amene ali masupporters a chipani mchitidwe wopangira nkhanza masupporters a zipani zosiyanasiyana kusasamalidwa kwa anthu amene a- amachifera chipani makamaka chimene chikupita kuboma kuti chalowa mboma komanso osakhala cholowa mboma chokhachokha kuli mada- madiehard a zipani monga mmene kulili ku dpp ku mcp ku udf ku aford ku utm ku, ku, kuja kumatchedwa ku uh, pp amasupporters ambiri ali pa mavuto tikunena pano kukapeza anthu ena anakhapidwa miyendoyi ena analumala ena anaotcheredwa manyumba ena anamwalira ena anapangidwa chipongwe pa mbowe ena anapangidwa chipongwe ku mponela koma kuwaona akuluakulu a chipaniwo kuwaona kuti kapena mwina tathandizeni anthu awa amakhala ngati anthu aja akuzatenga ena tikunena pano anakhapidwa ku nkhotakota 2020 a chipani cha dpp ena anakhapidwa ku salima koma kuwayimbira foni amene ali ma mp wo
Kodi anthu omwe anakhapidwa mu chaka cha 2020 akayimba foni kwa azitsogoleri, kaya ndi ma MP kaya ndi azitsogoleri a chipani kupempha chithandizo, kodi amalandira chithandizocho?
amangotumiza 10,000. Ena akulephera kuyenda akumayenda pa wheel chair. Awa ndi mavuto amene kuti tiawunikire lero. okhuzana ndi sapota wa chipani amene amachifera chipanicho ena amachita kufunda nsalu za chipanicho za udf kuzifunda zimene zija kuzisiya kuchipinda ena kufunda nsalu za dpp kufunda nsalu za mcp koma ndithu ayi malipiro ache mwina ndi mahewu kumpasa sapota uja koma tisanafike ku nkhanza zimene tikunena lerozi zimene zimaperekedwa kwa ma supporters a chipani ndikufuna ndimulirire mulimi wa fodya amene analima fodya wake movutika kuvutika ndi fetereza kuvutika kupeza ndalama kuvutika ndi transport kupita kukagulisa fodya wake ku auction floors koma malo mokuti ndalama zo zilowe mu akaunti mwache ndalama zikumapita ku tcc tobacco control commission account kuwadikiriritsa anthu kuwauza kuti ndalama zanu tizibweza tikunena pano ndalamazo mpakana lero sizinabwezedwe alimi ambiri alira nyo afodya ndi ngongole ndi akatapira ena alandidwa magalimoto ena alandidwa nyumba koma ndalama zawo chikhalirenicho zinapita kuboma kapena kubungwe limeneli la tcc tobacco control commission kodi inu ndiliti limene mulimi atazamve kukoma ndiliti limene mulimi azasangalale ndikumanyadira kunena kuti ah, tili mu boma sopano boma loganizira anthu ake boma loganizira alimi even olo achimanga amene chimangatu chilimo mmalawi muno koma kudabwa kuti chimanga mmalo mokuti agule kaye alimi akonkuno anakagula ku zambia komanso mene ayamba kugula kuno ku malawi akuchita kusankha nanga alimi akumpoto kodi kumeneku chimanga chawo akagule ndi ndani nanga alimi aku southern region eastern region iyi ni nthawi yokuti pamene inuyo andale mwalowa mboma taziyesesakoni pang'ono kutema ka bulediko ndikuwatemera ku anthu ngati amenewa aliyense keke yi ndi yayikulu azimva kukoma mu dziko lake choncho lero ndikuwalirira alimi a fodya kuchokera ku eastern region southern region central region komanso northern region abale ulimi wa fodya ndi wopweteka kwambiri koma ife akuluakulu sitimaganizirana munthu wina amene ndikufuna ndimulirire lero ndi ex employee wa ku admarc amene anachosedwa ntchito mwamwano ndikumanena kuti amenewa ndi a dpp ni makadeti anachosedwa anthu osaphunzira koma munati mupite inu akuluakulu pamene muli mboma mukayang'ane moyo wa munthu amene anachosedwa ntchito ku adimaki mukagwesa msozi kwambiri ama ex employees a adimaki akuzunzika koopsa tikunena pano ndalama zawo sanalandire pakana lero ndipo samaonedwa ngati anthu komano kumafunsa kuti kodi nthawi ija ya kampeni ija akuluakulu inu mukamayenda sipaja munkanena kuti a tizaka- tizakangowina inu aku adimaki tizakubwezeresani pa ntchito kodi anthu aja mwawabwezeresa pa ntchito anthu aja mwawabwezeresa pa ntchito tapitani mukaone umoyo wawo wa anthu amene ajawo awo anachosedwa ntchito kuzera kuzera kuzina la ukadeti kuti amenewa ndi a dpp mukanawaganizira koopsa mupite mukaone munthu wina amene ndikufuna ndiulule lero ndi mabwana aja akutchedwa ku nrb makamaka uthenga umenewu ukupita ku uh, uh, anti-corruption bureau kunena kuti ku nrb kuli pulogalamu imene ikutchedwa kuti birth registration imene anthu aliyense amene akugwira ntchito akuberedwa 750,000 anthu amene asayina makontrakti a 20 days koma zimene ati alandire ndi ndalama za 10 days kusonyeza kunena kuti every individual amene akupanga nawo program imeneyi ya exercise imeneyi ya birth registration akuberedwa 750,000 kusonyeza kuti uh, training imene amapanga ija amayenera kuti akhale ndi training ya 10 days koma anapanga siku limodzi ndikuwalandirisa tima allowance kuchokera pamenepo ndikukasainisa contract ya 20 days chikhalirenicho ndalama zimene ati alandire anthu amenewa ndi ndalama za 10 days umangoziwiratu kuti ku malawi katangale wafika poopsa kwambiri katangale wafika povuta katangale sazatheka muno mmalawi chifukwa paliponse pali kuba andi ndizomvetsa chisoni tikamanena kuti katangale wali paliponse ngakhaletu olo nkhani za ma forest izi inu mukukumbukira tinanenapo za phiri longwe phiri limene ndi lokongola kwambiri la mitengo komanso lili kwa senior um, mponda uh, chilipa ma, uh, tikapitanso mbali inayi tikapezekanso mafumu ngati imene ali a nankumba phiri lokongola kwambiri koma kuli zachinyengo katangale kupezeka kuti anthu amene ali pasogolonso ndi mafumu enanso a m'madera m'menemu tikanakupemphanitu inu kunena kuti asiniyo a nankumba asi a chilipa kulowa kwa mponda uku tiyeni mukanagwirira ntchito limodzi loteteza phiri limeneli la phiri longwe tiyathokoze uh, ana malomba kuti mwayambapo ntchito koma mukuyenera kuti mupite uku kuja kumatchedwa kuti ku mangochi forest chifukwa a mangochi forest amanamizira ngati agwira anthu aja koma akungowafuna kuti akangowapasa ndalama akati choncho basi asiye azipita ndi chinyengo chachikulu chimene chikuchitika mu dziko linolo la malawi kunena kuti anthu athu amene timadalira kuti akhoza kupanga zinthu zabwino zabwino zokhazokha ndi amenenso ali patsogolo kuyendetsa chinyengo patsogolo choncho ku phiri limeneli la phirilongwe likuwonongeka kwambiri chifukwanso cha a forest aku mangochi amene akumapanga za chinyengo nkhani ina yayikulu ya lero ni nkhani imene tikufuna tikambirane pano yokhuzana ndi masupporters a zipani zosiyanasiyana tikamanena kuti masupporters a zipani zosiyanasiyana tikunena masupporters a mcp masupporters a dpp masupporters a udf masupporters a utm masupporters a pp masupporters a aford anthu amazipereka apa makamaka nthawi ya kampeni koma lero munati mukaone mmene anthu akuvutikira after the campaign you cannot believe koditu anthu amaziperekatu anthu ena mpakana kumenyana kuti ine sungandinene choncho ndine wa udf sungandinene choncho ndine wa aford sungandinene choncho ine ndi wa dalitso kabambe wa utm ine ndi wa chilima sungandinene zimenezo ndine wa dpp sungandinene zimenezo ndine wa mcp ndipo ndikulolera kukamwa mahewu a mazipani zinazi mpakana kuwafika kuwamwesa masapotazi mahewu koditu anthu amaziperekatu m'mizimu koma mukaone umoyo umene akukhala panopa after the campaign inu mukhonza kulira ena tikunena pano analumala tikunena pano ena anaotcheredwa nyumba ena tikunena panopa anadana ndi azibale awo ena tikunena pano alibe china chilichonse magalimoto awo anaotchedwa ena anabayidwa pa mbowe ena anabayidwa ku mponela kuwafunsa inu tayimbireni akuluakulu osamayankhanso mafoni pali anthu ena mu 2020 boma likusintha kuchokera ku dpp kupita ku mcp alliance anakhapidwa anthu ma supporters amene anapita kuti akakhale ma monitors ku nkhotakota ndi kusalima ena anaphedwa mkati koma tikunena panopa palibe sapoti ina iliyonse imene akulandira ndimafuna ndikupempheni inu akuluakulu kuti pamene muli ku mipandoko sitikunenatu chipani chimodzi tikunena zipani zonse pamene muli m'maudindo osiyanasiyana muziziwa kuti pali anthu ena ndi akapucheche anthu ena ndi ovutika anthu ena ndi osamveka anunkha dala munayenera kuti muzikhala ndi manjira zowathandizira anthu amenewawa ena anagwa m'magalimoto ngozi tikunena pano mwina akuyendera wheelchair ena anayikidwa makatheta munayenera kuti akuluakulu muzikhala ndi mtima mtima wokonda mtima wolera ndikumadziwa kunena kuti for the dpp to be there ndi chifukwa cha masupporters udf kuti ikhalepo ndi masupporters mcp kuti ikhalepo ndi masupporters afford kuti ikhalepo pp kuti ikhalepo ndi masupporters opanda masupporters inuyo you are nothing and ma stakeholders aakulu kwambiri ndi masupporters koma lero mmati mukalowa mboma kumakhala kuli zii mmati mukalowa mboma mmayiwala kuti akathamanga ajatu mabodyguard aja ndi awa mmati mukalowa mboma mmaona ngati anthu amaja awo ndi osafunikira mukalowa mboma mmayiwala kumene mwachokera mudziwe kuti siku lina mukhoza kuzapanga msonkhano opanda masupporters kodi umene udzakhala msonkhano munayenera kukhala ndithu ndi mtima okondana amalawi tizikondana without supporters no chipani so uh, anthu ambiri amayimba mafoni kumuyimbira dc kumudandaulira za mavuto amene akukumana nawo makamaka ma supporters a chipani kaye kaye akakhala kuti anthu amenewa alowa mboma umakadabwa kuti ku state house amene alikowo ndi osadziwika umadabwa kuti ku maministry amene akugwira ntchito ngakhale yokolopa ndi osadziwika umadabwa kuti kodi amenewa akuyenda ndi anduna awa ndi ndani amenewa ungoziwa kunena kuti kuno ku malawi ndi dziko lomvetsa chisoni ndilomvetsa chisoni dziko ili pena paliponse olo mutati mupite pa kamuzu international airport leroli mukamva chisoni mukaone uzu uli pa parking mukaone mu, muja mmayenda ndege mu runway mujamu mukapeza kuti kumene mujamu muli uzu omasuka okhaokha kumadabwa kuti kodi sipano osamulemba munthu osaukayi kuti angotchetcha bwanji ungoziwa kuti ndekuti wina ache akudikira deal kuti am- ampase contract yokuti akatchetche pa kamuzu international airport airport yomvetsa chisoni and pamene paja pamabwera alendo osiyanasiyana ndithu iyi nde tikuthokozeni kuti munachita improve za matoileti munachita improve za ah, anthu a ma- makilina